ndewonụ igbo ndị ọma na-ege ntị ugo eberekwala na mgbagbu o rukwala ọzọ na emume nke anyị nke anyị bụkwa emume ndị alaowere tv hiwere iji wee na-akwalite asụsụ igbo makwa omenala igbo iji mee ka asụsụ anyị omenala anyị ihe nna anyị hapụrụ anyị ka ọ hapụ ịla n'iyi ka ọ hapụ ịla mkpọrọ maka na ọ gaghịkwa adị mma na ọkụ a mụnyere nwata nyụrụ n'aka ya n'ụbọchị nke taa na nke anyị anyị ga-ayọcha isiokwu dị ụtọ isiokwu metụtara m isiokwu a na-aghaghị ileba anya ihe a wụ emume ndị Igbo nke a na-eme na ndụ onye ọbụla ya bụ gịnị ọmụgwọ anyị ga-ayọcha ihe niile banyere ọmụgwọ ka esi aga ya ndị na-ejekwanụ ya ihe ya na ya sokwa nsonye nke kachasị mkpa bụ nsonye ndị nwoke nke na ọrụ dịrị nwoke na ọmụgwọ mana tupu m aga n'iru yọrịa isiokwu a ma kọwakwa onye mụ na ya ga-ayọrọ isiokwu a anyị tụrụtụnụ nwa obere ume ndụ Nnọọ onye ọma maka ịnọnyere anyị n'oge ịtụrụtụ nwa ume ndụ anyị. Onye mụ na ya ga-ayọta ya bụ isiokwu taa wụ onye mara nke o riri n'okwu Igbo. Nwafọ Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ, Oriakụ Azodo. Ọ ya ka mụ na ya ga-ayọta. Oriakụ biko kenee Igbo niile. Ọha na eze ndị Igbo, ekele m unu. Oriakụ Ekene, Oriakụ biko gwatụkene anyị otu obi na-adị gị mgbe ị na-anụ na ị na-eje ọmụgwọ.
Obi na-adị m mma n'ihi na ọmụgwọ bụ ihe ọṅụ ebe ndị Igbo nọ. Ọ bụ ihe ọ ga-abụ a sị gị na-aga ọmụgwọ, gị ejikere nke ọma n'ihi na ihe a na-aba n'ime ya karịrị akarị. Oriakụ, tupu anyị aga n'iru, eji m aka na ma ị nọbeghị n'ọmụgwọ, ị garala mmadụ ọmụgwọ. N'ime abụọ a, kee nke ị megoro? Anọọla m ọmụgwọ nọsie ya ike. ọ dị mma iji kọwata na oriakụ awụọkwala awụọla agadi nwaanyị maka na agadi nwaanyị anaghịkwa aka nka n'egwu ọ maara agba oriakụ akpọọla na ihe gbasara ọmụgwọ ọ dị mma oriakụ mgbe ahụ a na-abịa ọmụgwọ kọwatụrụ anyị na nkenke ụdị ihe nne na-abịakwa n'ọmụgwọ na-eji wee bịa em na mbụ anyị aga akọwawa ya maka ama m na ọtụtụ n'ime anyị amatabedị ihe bụ ọmụgwọ, karịchaa ụmụ agbọghọ nke ugbu a na ụmụ okorobịa. Ha na-alụ di na nwaanyị, nwaanyị na-amụ nwa, mana ha amaghị ihe bụ ọmụgwọ. Ka anyị bidogodo ebe ahụ. ọ dị mma oriakụ i jikwa ya ị- ị- ị kụkwara ya n'isi ntu ka anyị bidogodu wee mara ihe wụ ọmụgwọ ọhaneze unu anụlanụ ya oriakụ Agwara m unu na nwaanyị a bụ onye ṅụjuru mmiri ara afọ n'ihe gbasara okwu Igbo ya bụ na ọ ga-akọwatụrụ anyị ihe gbasara ọmụgwọ biko nakwa ekiri anyị ka ị na-amata ihe omenala Igbo niile oriakụ biko kọwara ọha na eze ihe wụ ọmụgwọ ọha na eze na-ege ntị udo dịkwara unu ọzọ ọmụgwọ bụ otu ọdịnala anyị nwere mgbe anyị na-ekwu okwu ọdịnala a, ihe a bụ ihe gbasatara ma ndị Igbo ma ndị Awụsa o ma ndị Yoruba mana anyị maara na ndị Igbo bụ ndị na-ele ọmụgwọ kpọm kwem n'ihi na n'ala Igbo anaghị eji nwa egwu egwuregwu nwaanyị bịa buru afọ ime nke burukwe n'obi na ọwụkwa naanị ya dị ime ma nwaanyị dị ime di ya dịkwa ime maka anyị nụrụ akụkọ ahụ n'akwụkwọ nsọ na nne anyị bụ nne veji maria na ọ tụrụ ime na-ejighị njọ ya bụ o nweghị nwoke ọ bụ ya na ya mana n'oge anyị anyị ahụbeghị ụdịrị ihe ahụ ihe m chọrọ ịkọwa bụ ozugbo nwaanyị dịrị ime o nwere onye ọ bụ ya na ya onye ahụ ọ bụ onye ọ bụ nwoke ọ dị mma ya bụ ọmụgwọ bụ ọnọdụ nwaanyị na-anọ oge ọ mụchara nwa maka anyị ma na ụmụ nwaanyị ndị mụrụ na nwa ọ dịghị anyị ofele gị baa ị pụta ọ bụ ihe inye Chineke ezigbo ekele ọwụ obere ihe mgbe ahụ ị bara Mmiri pụrụ, ọbara pụrụ, ike gwụrụ, Mm. azịrịza gbara gị. Mm. Imechaa n'ike nke Chineke mụpụta nwa a ekwughị okwu ya. ọwụ obere ihe Ọ bụ gịnị? ihe ọṅụ Ya sị anyị sị ọmụgwọ bụ ọnọdụ nwaanyị na-anọ mgbe ọ mụchara gịnị nwa iji wee dochie ahụ ka ọbara na mmiri ndị pụrụ ya n'ahụ mee gịnị Laghachitakwa. laghachitakwa

sị ya nọchala ọmụgwọ ya bụ na mgbe nwata nwaanyị maọbụ onye lụrụ di nọ n'ọmụgwọ ọ gaghị apụ apụ ọ gaghị aga ahịa ọ nweghị ihe ọ ga-eje Ọ nweghị ihe ị ga-eme n'ihi na ọ bụ ike ka ị na-ezu. Mm. Onye gacha ọrụ lọta ya sakwanụ ahụ zuo ike mana ike nke a na-ezu n'ọmụgwọ ọrụ nke a na-abịa n'ọmụgwọ bụ ọrụ kacha ọrụ e kwesịrị izu ike kacha gị ike. Ọ dị mma. nwaanyị pụkwanụ o nwe iwu ji ya O nweghị iwu ji ya nụ mana omenala Igbo megidere ya. Ọ dị mma ya na omenala ọ wụghị na iwu ji ya mana omenala megidere ya, ọ dị mma Megidere ka nwaanyị zuo ike ọfụma o nwekwa ajụjụ na-agbakwagharị n'ọtụtụ ezinụlọ ọtụtụ ndị na-ajụ nwaanyị mụọ nwa ele onye ọwụ ọrụ ya ịbịa ọmụgwọ ọwụ nne nke nwaanyị ka ọwụ nne nke nwoke
Dịka omenala Igbo si wee dị, a sị ihe emeziri emezi, a na-akpọ ya gịnị? Nwa mma. Oh, Onye fee eze, eze eru ya eru gịnị? ya aka.
Otu a m nọ, Mm. ọ nne m ga-ele m ọmụgwọ. Ya bụ ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ ọ bụ nwaanyị nwa ya mụrụ nwa Nwa. bụ onye ọ dị n'aka ilele nwa ya gịnị Ọmụgwọ.
ọ ka ọ dị n'omenala Igbo Oge. mana ihe ọzọ m chọrọ ịtụpere gị azụ bụ mgbe ụfọdụ anyị na-achọpụta tupu nwaanyị alụọ di mụọ nwa nne ya nwụọla hmm. ịhụta ndị nọ n'ọnọdụ ahụ meere ha ebere n'ihi na ha na-ebe ezigbo akwa mana nwaanyị ya otu onye mụrụ nwa kwe ya nke aka m ka gịnị mma nne gị ma otu ọ dị nne gị ma ụdị nwa ọ mụrụ ya bụ mgbe ụfọdụ ya bụrụ na nne gị anọghị ya

chetakwa na ewo ọkwa nne m kwesịkwara Ile ile ile m ọmụgwọ ee gakwazie n'iru na ugbu a kọwatụkwaranụ anyị ọtụtụ ihe ndị a na-eji abịakwanụ ya bụ ije ile ọmụgwọ ị ma anakwaghị agba aka ahụ nwata Eze. eze
nwaanyị ọbụla mụrụ nwa ọ bụ oke na ọrụ dịra di ya ịga ebe a mụrụ nwaanyị jiri mmanya gaa zie nne mụrụ nwa zie nna mụrụ nwa ebi oro ọnụ sị gịnị nwa unu emere gịnị Amụọna amụọ nwa.
nwa ezigbo obi aṅụrị na-adị mgbe o meziri nke a a ga-asị ya mee gịnị lawa ọ bịala zie ndị nwe nwa n'ihi na a sị a dị mmadụ abụọ nwere nụ nwa nọ, Mm, ịhụnanya ya nọ. mgbe nke a mechara nwaanyị ahụ nwa ya mụrụ nwa ga-abịazi kwadowezie ịga lee nwa ya ọmụgwọ ọmụgwọ gịnị bụ ihe ndị o ji aga

amụọ naanị ofu mkpụrụ nwa ọ bụrụ naanị ofu mkpụrụ nwa ahụ bụ nwa nwoke ọ na-egosi na nwaanyị ahụ agaghị enweghị ebe ọ ga-aga ọmụgwọ ọ naghị egosi ya anyị na-achọpụta na onye ọ bụ oke na ọrụ ya ịga ọmụgwọ bụ nne mụrụ nke nwaanyị Mm. mana a sị ebe e meziri ihe emezi ọ na-adịnụ mma Mm. nne mụrụ nke nwaanyị gachaa lọta Mm, oke a bịa kpọrọkwanụ nne mụrụ nke gịnị nke nwoke ya N'ihi abịa na e menyere ndị ebe emenyere ndị ebe. e mee nwata ka e mere ibe ya obi adị ya mma ọ dị Ezinụlọ mma aga nke ọma oriakụ ịgwa gị eziokwu obi dị m n'aṅụrị otu otu otu i si anyakasị ya bụ achịcha nnọọ o gosiri na i toro n'ala igbo n'ime sonyekwa omenala anyị n'isi n'isi mana tupu anyị agazie n'iru baa n'isi sekpụ ntị n'okwu a bụzi nsonye ndị nwoke n'ihe banyere ọmụgwọ anyị ga-agatụ nwa obere ezumike mgbe anyị lọtara anyị aga n'iru ndewonu igbo ndị ọma ndewonu igbo maka ịnọnyetụrụ anyị n'o- n'obere ezumike nke anyị gara matakwa na anyị na oriakụ ka nọkwa ya na onyonyo ogo na-ayọchakwa ọmụgwọ ebe anyị na-abazi ugbu a wụ nsonye ndị nke nwoke maka aga m agakwa ile ọmụgwọ wụkwa obere ihe chetakwa na nwoke ibe m gara ọmụgwọ ya elee na nwatakịrị dị ọkụ ya tukpuo n'ime friji sị ka ọ jụlata nwa obere oyi ka anyị gakwa n'iru oriakụ ịma na beta nnama beta nnama betasi ya betasi ya ọkwa na-arụ nnama ihe ndị eji agakwa ọmụgwọ ọ nwoke na-eweta gịnị meziri na unu gawa ọmụgwọ unu a na-asịkwanụ nwoke ibe m bịa ka anyị gaa
n'ezinụlọ onye ọbụla nwere ọrụ dịrị ya ọkwa ịmara nke ahụ ahụ eziokwu ehe di nwe ụlọ ide ji ụlọ ọ ga-ahapụnụ ụlọ gawa ebee Mm. Eh? Ọ- nwaanyị ma otu esi asa nwa ahụ nwaanyị maara otu esi amara nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ mmiri ọkụ n'afọ Ọ dị mma. ihe na-awụ ọrụ dịra nwaanyị ọ ya anyị ji sị nọkwanụ ụlọ legide ụlọ ka anyị gakwanụ ma mee gịnị bịa maka ọrụ dị n'ime ya ọ dị ha ofele ọ bụkwana ihe nwoke ga-eme gịnị arụ agwa gị eziokwu ọ dị mma ijikwa okwu ebe ahụ mana chetakwa na ndị Igbo na-asị nwoke nwunye ya nọ n'ọmụgwọ nọkwa n'ọmụgwọ ileba anya okwu ahụ elee ihe ọ dị gị ka nwoke nwunye ya nọ n'ọmụgwọ na-agbagharị mere Igbo ji sị nwoke nwunye ya nọ n'ọmụgwọ nọkwa n'ọmụgwọ Ajụjụ gị amaka. Ọ dị mma. O nwere eh, mgbe anyị na-eto eto makwa n'oge ugbu a abịa a na-agụ egwu asị di na nwaanyị nwe nwa e. ihe di na nwaanyị ji nwere nwa bụ ka anyị siri kwuo na mbụ ọ bụghị nwaanyị na-etinye onwe ya nwa n'afọ ọ bụ ihe ya na nwoke ga-akpa akpa Mm. mee ihe anyị chọrọ ikwu n'ime ya bụ ya bụrụ na nwaanyị nọ n'ọmụgwọ nọdịkwanụ na-ahazikwanụ onwe ya Mm. eletakwanụ nwa a mụrụ ọhụrụ anya nwoke ga-apụkwanụ ga- chọtakwanụ ihe a na-eme gịnị eri eri. ana m achọpụta na otu a mụnwa anọ m nọrọ ọmụgwọ Mm. ozugbo e bupụtara nri di m eburukwe ngaji ke ya ukwu Ọ obere na-aṅụ mmiri ihe ọkụ, ya na-eme gịnị? Ya na-aṅụkwa. Ahụ. Ọ bụrụ Obere ihe. nwaanyị di ya nwaanyị nọ ọmụgwọ

na ọmụgwọ maka na a na-agwa ọtụtụ ụmụ nwaanyị gacha ha apụta ha na-egbukezi amụma amụma ọ wụkwu obere ihe ihe a na-eri karịrị akarị ụmụ nwaanyị na-afụ akụ n'ọnụ Mm, ọkwa ego anyị o. maka anyị na-ata gịnị ahụhụ ihe ndị anyị na-eri gụnyere anụ Ọ dị mma ebe nke dị mma azụ azụ gbara ọkpọrọkpọ okwu obere ihe anyị na-aṅụ mmiri ọgwụ kasịkwa anyị ka ndị si mpaghara Mbaise ha sichaa ya gaa kpara ihe a nọ n'ime ọhịa sichaa mgbe ahụ ọ dị ọkụ etili ya azụ etili ya anụ etili ya ose tinyekwa ụda tinye ụda tinye Mm. ụzịza nwaanyị eburu ya n'ọkụ mee gịnị Ṅụba. ṅụọ n'ụtara ji asụrụ na asụ Wụba. ma ọ wụ akpụ nke onye ọbụla na-eri eme gịnị esiere Eme. ya.

A na-ada o esibe ji ọzọ n'ụlọ, a na- a naghị atụnye ya ụda. Gịnị mereziri nke mmiri ọkụ ji ahụ eji atụnye ya ụda? Elee ihe ụda na-arụ na mmiri ahụ? ihe ụda na-arụ ihe ụzịza na-arụ bụ mgbe ahụ nwaanyị ahụ mụchara nwa enwere ma okpokoro ọbara ma mmiri ma ụkwụ ọ sụkọlatara sụpụ Ụda ahụ na ụzịza ahụ ga-enyere ya aka. Kasịkwanụ ka, mgbe ahụ ọ dị ọkụ, ya ṅụọ ya, afọ eme ya gịnị jụụ Jụụ. kama ibi ikpe ya gịnị ọkụ. Ọkụ. Nke ọzọ bụkwa anyị na-achọpụta na ụmụ nwaanyị ndị na-aṅụghị ụda na ụzịza nke ọma, Mm. ọ na-ara ha ahụ ịtụtụ ime ọzọ. Ọzọ. mana gị ṅụọ ya ṅụzuo ya otu o kwesịrị ịdị na ọmụgwọ gị ka o kwesịrị ịdị ọ ga-eme ka afọ gị jụọ gịnị oyi mgbe ọbụla ị chọkwara ịtụrụ ime ọzọ ga-eme gịnị ga-atụrụ ka m gwa gị ọ wụ ihe dị n'ime ya. ọ dị mma oriakụ nwaanyị bịakwaranụ ile nwa ya ọmụgwọ ya laakwanụ ị ma ndị Igbo na-asịkwa "An- anụ bukwa ụzọ ma- matara ọgọ m n'ọnya ka m lekwa otu ọ ga-esi benye m ya- ya rukwa na nke m ka m marakwa ihe m ga-enye ya yọta yọta elee otu esi eleta nwaanyị bịara ọmụgwọ nwaanyị bịara ọmụgwọ ihe ndị a na-enye ya ọkwa ọrụ ka ọ bịara
mgbe ọ bịakwara o jikwa ihe mee gịnị wee bịa mana mgbe ụfọdụ anyị na-elecha ihe o jiri bịa Mm, ehe maka ihe o jiri bịa na-awụ nga aka ha ya mana anyị na-ekpe ekpere sị ụmụ anyị kara anyị mm. ihe m chọrọ ịkọwa bụ mgbe ahụ nwaanyị bịara ọmụgwọ ekwesịrị iletekwu ya anya ya laruo ya kọtakwara ndị enyi ya kọtakwara di ya eo enwere m ezigbo gịnị ọṅụ mm. ihe anyị chọrọ ịkọwa bụ nwaanyị bịa ọmụgwọ ya na-eri nwa mụrụ ọhụrụ nwa ọ bịara ile ọmụgwọ na-emekwa gịnị eri mgbe ọ ga-alakwa a ga-azụkwara ya ihe nke ọ ga-egosikwanụ ndị enyi ya na ọ gara ọmụgwọ gosikwanụ ndị nwunye di ya ha esoro ya ha gịnị oro kelee chineke ihe a na-azụrụ ya ihe ndị a gụnyere akwa Mhm. a na-agụnye a na-azụnye ya ncha iji wee sachasị na ma nshị ma Ma sị, mamịrị nwata ọwụ obere nyụrụ ya ihe, na ọwụ obere ihe, oriakụ. ahụ. Ee?
Mm. a na-azụnyekwu ya nzu nke ọ ga-eke ụmụ nwaanyị Ma ibe ya laruo.
a na-azụtakwara ya ude ọ ga-ete

ma m ihe mere ọtụtụ ụmụ nwoke nwunye ha dịrị ime obi awụnye ha n'afọ Eh, ama m ihe na-eme ọtụtụ ndị tupu nwunye ha amụọ ha ebule ha ụzọ nwụọ ma ha kọkwata ihe niile Chukwu ọ ga ekwe. efu ha nwabere onwe nwa otu ọ ga-esi belatatụ ihe ndị a ọ sị ebe ụkwụ ha nwaanyị ya tụkwasị di ya. Ọ dị mma, ọ dị mma na ịlụ nwaanyị ọ dị mma. ọwụ mgbe nwaanyị bịara ọmụgwọ hụ na ọgọ ya aka adịchaghị ya ọ ga-egbu onwe ya mba ọwụ obiọma ka ọ ga-eji soro ya ka eji aga onye bịakwutekwara na asị na ire ọma ka eju ji aga na gịnị ogwu ịbịa hụ otu obodo dị hụ otu ụbọchị dị ị gaghị atụwa anya na a ga-ebinye gị ụlọ elu mgbe ị ga-ala mba ihe m ji like ụwa ala ijikwa na ọtụtụ ihe m jiri hụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ n'anya bụ

ma wa ọgọ wụkwa chi ibe ya ọgọ wụnụ chi ibe ya nụnụ ọwụ obere Anyị ihe ma, eh. Ee, oriakụ tupu anyị apịachie n'ụbọchị nke taa kọwatụrụ anyị otu obi dị gị mgbe mgbe ị nọ n'ọmụgwọ gị mana okwu ya egosiala gị ihe ndị i riri kọwatụrụ anyị otu obi dị gị maka na ama m na ị lakpuru ị ga na-arọkwa nrọ rọkwasa rọkwasa Ka m gwa gị eziokwu a sị na obodo anyị esibeghị ike a sị na ihe esighị ike nwaanyị ga na-amụ na-aga otu abụọ atọ Anọ. mana anọ ma ọnwa iri iri iri ya mana dịka otu ihe si wee si ike onye ọbụla na-amụzi ole ọ ga-eme gịnị Azụli. ebidola n'akwụkwọ nwa m achọrọ m akwụkwọ ma nne achọrọ m akwụkwọ nna asị weta nke a asị weta nke a ihe ndị a niile bụ ihe ndị mmadụ na-elecha anya ya bụ ihe m chọrọ ịkọwa bụ nwaanyị ọbụla nọ ọmụgwọ

were akụkọ dị mma na-eme gịnị eso N'ezie. ya o nwere ike ya lawa gị sị ọgọ m chere na ọ ga-awụ echi ya sị ọgọ m ama m ihe gbagharị ya hapụ amacha m ka m lawa m ụbọchị ọzọ maka o nwere ike mgbe ị mụrụ nke mbụ o nweghị ihe i nyere nne gị Mm, maka aka asachabeghị ịma na ndị lụrụ di na nwaanyị ọhụrụ ọ naghị adịcha ọ ofele na-adịcha ofele o nwere ike mgbe ị na-amụ nke abụọ aka eme gịnị Aka asa asaa gị gị. ya were ezi ụgbọala buru ngwongwo bulara ọgọ ụlọrụ ọgọ gị Eh, obi yes. ọma akpa ya ya bụ onwe m ahụrụ m ihe dị mma n'ime ya n'ime ọmụgwọ ọ bụ ihe m chọrọ ka nwaanyị ọbụla na-eme n'agbanyeghị na ọlọrọ ọhụrụ mmụta ọrụ emene ọtụtụ ụmụ nwaanyị anaghị anọzi gịnị ọmụgwọ Ọmụgwọ. nke na-ebute ihe ọdachi n'ezinụlọ dị iche iche kasịkwa nka n'ebe ụmụaka a mụrụ ọhụrụ mere Nọ. gịnị nọ nwata ga-aṅụ n'ara nọ ṅụzie nke ọma oriakụ asịkwa mma ajụọrị ya ị ma nwaanyị lụọ di nne ya na-agara ya ọmụgwọ ọ ga- ọ ga-ebu ụzọ tiga di owowo were obiọma gaa mana ị hụzielanụ otu u- u- u- ụwa ugbu a dịzi ụmụaka gara vutawazi afọ ime nwata na-etoru etoru vuta afọ ime a ga ịgakwara ya ọmụgwọ ọ bụ ihe ziri ezi ọmụgwọ wụ ihe obiọma hmm. nwa ọbụla gara tụrụ ime ọgwa dịka otu anyị si kwuo ya obi ọ ga-adị ndị nwe ya mma obi a ga-adị ha mma ọ wụghị ọmụgwọ a na-agara ya ihe a ga-eme wụ gbaruo gaa leta ya marakwa na isi o mere gịnị pụtara isi ya pụta ee nwaanyị alarụ gaa zuoro onwe ya ike ọ bụ ihe anyị na-ahụ n'ụwa nke ugbu a ya bụ e mezie ihe emezi ọ na-ama mma nnukwu ihe Ama ihe mma. meziri emezi ndị Igbo akpọ ya a na-akpọ ya nwa mma ọ bụ ihe anyị chọrọ ikwu a na-ele ya ọmụgwọ ọ dị mma igbo ndị ọma unu anụlanụ ya n'ọnụ oriakụ ọ wụghị obere ihe oriakụ nwanyị a- nwanyị ṅụjuru mmiri ara afọ n'ihe gbasara ọmụgwọ omenala ndị igbo chetakwa maka kwa ụmụ nwaanyị a na-agagharị ndị ahịa mbugharị ime ọkwa Ị mụọkwa, o nwekwa onye ga-abịara gị ọmụgwọ. Nwee ndidi chere oge Chineke ka ị lụọ di, ka ị bịa ọmụgwọ, ka di gị nwekwanụ ọgọ. Nne mụkwara gị enwe ọgọ. Ebe a ka anyị ga-apịachi ya na nke anyị n'ụbọchị nke taa. Oriakụ, iji gwa gị nke bụ eziokwu, obi ị baa n'obi m i nwee ike inweta nzu. Obi juru m nnọọ n'aṅụrị otu i si bịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa. Ọ wụghị naanị na ị bịara otu i si yọcha yọcha isiokwu a gosiri na ị nọ ị nọla na ọmụgwọ hụkwanụ ihe niile nọ na ọmụ- hụ isi ya hụkwanụ ọdụ ya Ah, mgbe ọzọ anyị kpọtụrụ gị biko na-abịara anyị maka na ọ dị- igbo niile ga-eweli aka elu otu i si yọcha ya bụ isiokwu mana tupu anyị apịachie ya ma dọbiri ya n'ụbọchị nke taa kelekwa igbo ọzọ Igbo ndị ọma gere anyị ntị Ekele m unu. Ọmụgwọ bụ ihe dị mma. Anyị agaghị ekwe ka omenala a laa n'iyi. Udo dịrị unu. Ọ dị mma, Igbo wụ Igbo, unu anụla nụ ya, unu nụkwa otu o si kwuo. Chetakwa na ọ kwukwara na ndị ahịa mbugharị ime ọkwa a nwekwa onye ga-abịara gị ọmụgwọ. Agakwala bute ime na-eme anya abịa shiere gị ji mmiri ọkụ. Nwekwa onye ga-emere gị ya. Biko nwee ndidi, nwee ndidi chere oge Chineke. ka i nwee ike lụọ di nne mụrụ gụ enwekwanụ ọgọ maka ọgọ wụkwanụ chi ibe ya ọgọ mmadụ wụkwanụ ibe ya biko nụ, biko na-aga n'iru na-ekiri anyị n'izuụka niile dịka anyị na-ewetara gị nke anyị nke a bụ emume nke anyị na-eji akwalite asụsụ na omenala igbo anyị ọkwa ndị ala owere tv na-ewetara gị ya bụ emume aha m bụ sunny ụma